An chéad rud a déarfainn faoi bheith ag scríobh do dhéagóirí ná go bhfuil gach scéal éagsúil, gach scríbhneoir éagsúil. Ní bhíonn an cur chuige céanna agamsa is a bhíonn ag scríbhneoirí eile, agus ní bhíonn an cur chuige céanna agamsa le haon dá leabhar. Braitheann sé ar an scéal, uaireanta ar an aoisghrúpa a bhfuilim ag scríobh dóibh, déagóirí níos sine nó déagóirí óga, nó fiú na réamhdhéagóirí mar a thugtar uaireanta ar léitheoirí idir a 10 agus a 12. Tá's againn go léir an seanfhocal ní lia duine ná tuairim, bhuel sa chás seo ní hamháin nach lia duine ná tuairim ach más féidir liom an seanfhocal a loit, Ní lia scríbhneoir ná cur chuige. An plean atá agamsa anseo ná smaointe a roinnt libh, chomh maith leis an modh oibre a bhíonn agamsa cuid mhaith den am, ní i gcónaí, ach mar a deirim, cuid mhaith den am. Agus labhróidh mé freisin faoi, faoi chuid de na cleasanna a bhíonn agam féin agus mé ag scríobh, cleasanna a chabhraíonn liomsa, agus tá súil agam go gcabhróidh siad leatsa chomh maith. Anois, sula dtéann tú i mbun pinn in aon chor, má theastaíonn uait scéal maith a scríobh do dhéagóirí, caithfidh tú taighde a dhéanamh. Caithfidh tú go leor léitheoireachta a dhéanamh. Léigh na leabhair atá á léamh ag déagóirí inniu, i mBéarla nó i nGaeilge. Ní hé go mbeadh tú i mbun gadaíochta maidir le smaointe nó aon rud, ach bíodh a fhios agat cad a thaitníonn le déagóirí, cad iad na téamaí a gcuireann siad spéis iontu. Tá déagóirí an lae inniu i bhfad níos sofaisticiúla ná mar a bhí mise agus mé i mo dhéagóir. Ní haon mhaith, ar ndóigh, leabhar ar nós Peig a thabhairt dóibh. Ní ag caitheamh anuas ar Pheig atáim, tá sé ar cheann de na leabhair is mó a thaitníonn liom féin, ach ní shamhlóinn go mbeadh mórán daoine óga á léamh inniu. Mar sin, téir isteach sa leabharlann nó isteach i siopa leabhar agus féach cad atá á léamh. Cuir ceist ar an leabharlannaí nó ar an siopadóir cad iad na leabhair is mó éilimh ag daoine óga. Ceannaigh leabhair, nó faigh ón leabharlann iad, agus déan iad a léamh. Féach ar na téamaí, féach ar an stíl scríbhneoireachta, ó thaobh ábhair nó ná ó thaobh stíle de. Ní hionann na leabhair a bhíodh á léamh agamsa agus mé i mo dhéagóir agus na leabhair atá á léamh ag déagóirí sa lá inniu ann. Sa lá atá inniu ann. athraíonn rudaí chomh tapaidh sin. Ní hionann na leabhair a bhíodh á léamh ag mo pháistí féin agus iad sna déaga agus na leabhair a thaitníonn le déagóirí inniu. Mar sin, mura bhfuil tú sna déaga agus eh táimse ag rá leat nach bhfuilimse, Caithfidh tú é seo a dhéanamh. Má scríobhaim scéal a thaitníonn liom féin, ní hionann san is a rá go dtaitneoidh sé le daoine óga, agus ní haon mhaith a bheith ag gearán nach bhfuil do leabhar á cheannach nó á léamh ag daoine óga. Fútsa atá sé leabhair a scríobh a thaitníonn leo siúd. Anois nuair atá do chuid taighde déanta agat, b'fhéidir go bhfuil tú réidh le tosnú. Sé sin, má tá smaoineamh agat. B'fhéidir go raibh smaoineamh agat inné nó lá éigin, ach go bhfuil sé imithe anois. Mholfainn do gach duine leabhar nótaí a choimeád agus gach smaoineamh a bhreacadh síos ann, rud beag bídeach ar nós é sin. Ní fhéadfadh aon duine é a léamh ach mé féin ach tá sé ana-thábhachtach go mbeadh na nótaí ar fad coinnithe agat. Tá's agat an chaoi a dtéann tú in airde staighre uaireanta chun rud éigin a fháil ón seomra codalta agus bíonn tú i do sheasamh ag barr an staighre ag rá leat féin, Cad sa diabhal a bhí uaim? Cén fáth gur tháinig mé aníos an staighre? Bhuel, b'fhéidir nach dtarlaíonn sé sin duitse, ach tarlaíonn sé domsa, agus tarlaíonn sé go háirithe maidir le smaointe le haghaidh scéalta. Mura mbreacaim síos iad láithreach beidh siad imithe. Mar sin, scríobhaim gach uile smaoineamh síos, gach smaoineamh a thagann isteach i mo cheann, olc nó maith, breacaim síos é i leabhar nótaí, ar post-it, ar chlúdach litreach, ar phíosa páipéir éigin agus caithim isteach sa bhosca seo iad. Mar a dúirt mé cheana, ní dóigh liom go bhféadfadh aon duine na rudaí seo a léamh seachas mé féin. Ach cuid de na nótaí sa bhosca sin, ní dhéanfaidh mé tada leo go deo. Cuid acu, tiocfaidh mé ar ais lá éigin, léifidh mé iad agus caithfidh mé sa bhosca bruscair iad. ach táim cinnte go bhfuil ar a laghad ábhar leabhair amháin istigh sa bhosca sin, mar sin coinnigh do chuid smaointe agus lá éigin agus tú ag cogaint ar do pheann is gan aon smaoineamh agat le haghaidh scéil, féach siar, déan póirseáil trí do bhosca agus féach cad a thiocfaidh as na bunsmaointe sin. Ar ndóigh, caithfidh tú na bunsmaointe a fháil. Cá bhfaigheann tú iad? Cá bhfaigheann tú ábhar leabhair, ábhar úrscéil? Bhuel, i mo chás féin, an leabhar seo, Tromluí. An rud a tharla sa chás sin ná gur tháinig an bunsmaoineamh ó scéilín beag bídeach a chonaic mé sa nuachtán faoi chomhlacht cógaisíochta a bhí i dtrioblóid mar gheall ar thástálacha drugaí ar dhéagóirí óga. Bhí an smaoineamh sa bhosca agam cúpla bliain sular tháinig an smaoineamh don scéal, don phlota chugam. Agus an leabhar seo, Daideo! Scéal é seo faoi bhuachaill, déagóir óg, atá ar a theicheadh ón mbaile. Tá fear na dticéad ar an traein amhrasach faoin mbuachaill seo atá leis féin ar an traein lá scoile agus tagann fear, seanfhear, i gcabhair ar an mbuachaill seo. Fásann caidreamh eatarthu agus ansin bíonn casadh ann ag deireadh an scéil. Ní déarfaidh mé mórán faoin leabhar ach seo mar a thosaigh an smaoineamh. Bhíos ar an traein ó Thrá Lí go Bleá Cliath lá amháin agus trasna uaim, trasna an phasáiste uaim, bhí fear agus buachaill óg. Bhí siad ag caint, bhí siad ag imirt cártaí, bhí siad ag ól tae, ag ithe ceapairí. An rud a rith liom ná buachaill agus a dhaideo, b'fhéidir, agus ar ndóigh, Ní fheicimse go bhfuil aon scéal ansin. Bhuel, níorbh aon ábhar scéil é, fós. Ach seo mar a thosaíonn scéal domsa. Feicimse duine, nó daoine. Duine nach bhfuil aon aithne agam air, agus tosaím ag cumadh scéil agus saoil don duine sin. B'in a tharla i gcás Daideo. Ní raibh ann ach smaoineamh ach thosaigh mé ag tabhairt cúlra agus saol don bhfear seo agus don leaid óg. Dá mbeadh aithne agam orthu ní dóigh liom go n-oibreodh sé in aon chor. Ach tharraingíos chugam mo leabhar nótaí, mar aon le roinnt post-its a bhí i mo mhála agam, agus thosaigh mé ag breacadh síos smaointe éagsúla. An buachaill seo, b'fhéidir go raibh sé i scoil chónaithe agus go raibh a Dhaideo ag cabhrú leis éalú anois ar an traein. B'fhéidir go raibh an buachaill i dtrioblóid ar scoil nó i dtrioblóid leis na gardaí. B'fhéidir go raibh sé ag éalú ón mbaile mar gheall ar fhadhbanna sa bhaile. B'fhéidir go raibh an seanfhear tar éis éalú ón bpríosún Nó aon saghas ruda agus níorbh fhada go raibh an-chuid post-its ar fud an bhoird agam chomh maith le leabhar nótaí ionann's lán. Faoin am gur bhaineas Bleácliath amach bhí smaoineamh an-soiléir i mo cheann agam agus bhí an chéad dréacht den chéad chaibidil agam mar aon le plean garbh don chuid eile. Mar sin, an tuairim atá agamsa ná go mbíonn smaointe le haghaidh scéalta thart orainn an t-am ar fad. An rud a mholfainn ná do cheann agus do shamhlaíocht a choimeád oscailte. Mar sin, anois tá smaoineamh ann. B'fhéidir go bhfuil plota de shaghas éigin agat? Sa chás sin bhí carachtar agam i gcás Daideo, nó beirt phríomhcharachtar sa chás sin, Daideo agus an buachaill, agus fo-charachtar a bhí ana-thábhachtach, fear na dticéad. Agus uaireanta ag an bpointe seo, mar a tharla i gcás Daideo, déanaim caibidil amháin a scríobh. Go minic áfach, sula scríobhaim aon chaibidil, agus i gcás Daideo nuair a bhí caibidil amháin scríofa agam, tosaím ag obair ar na carachtair. Anois táim chun níos mó ama a chaitheamh air seo ná ar aon rud eile mar go mbraithim go bhfuil sé fíor fíor thábhachtach go mbíonn aithne an-mhaith agatsa ar gach uile charachtar. Caithfidh gach aon charachtar a bheith go huile is go hiomlán inchreidte mar dhuine. Conas a dhéanaim é sin? Bhuel, roghnaímse carachtar amháin. Tosaím ag smaoineamh ar a shaol, ní hamháin ar a shaol sa scéal seo ach ar a shaol taobh amuigh den scéal. Más déagóir é, an bhfuil sé nó sí ar scoil? An bhfuil sé nó sí éirimiúil, spóirtiúil, go maith ag ceol, go maith ag an bpeil, bhfuil cairde acu, cá dtéann siad tar éis na scoile, cad a bhíonn ar siúl acu, an mbíonn an duine seo i dtrioblóid ar scoil riamh, má bhíonn, samhlaím eachtra nó dhó, cúpla rud a tharla ar scoil. Anois ní gá go mbeadh aon chuid de seo sa scéal ach cabhraíonn sé liomsa an carachtar a fhorbairt. Uaireanta déanaim liosta aidiachtaí le cur síos a dhéanamh air nó uirthi ach má tá liosta rudaí de rudaí dearfacha nó rudaí diúltacha curtha le chéile agam, téim siar ansin orthu go léir leis an bhfocal 'Ach. An rud atá i gceist agam leis an 'ach' seo ná go mbíonn an dá thaobh ann i gcónaí. Abair go bhfuil do charachtar go hiontach sa pháirc pheile. Smaoinigh ar lá éigin nár imir sé nó sí go maith. Cad a tharla? B'fhéidir go dtabharfadh sé seo plota duit le haghaidh scéal. Sampla an-shimplí a léiríonn an rud atá i gceist agam ná go bhfuil aithne agam, agus tá sé seo fíor, tá aithne agamsa ar scríbhneoir a bhfuil seomra mór leabhar aici agus reachtálann sí ceardlanna sa seomra seo. Aon uair a bhíonn ceardlann ar siúl sula dtéann sí a luí an oíche sin, caithfidh sí dul tríd na leabhar ar fad, gach leabhar ar na seilfeanna, agus iad a chur ar ais in ord aibítire, ar eagla gur bhog duine éigin leabhar. Shílfeá gur duine fíor néata í seo, b'fhéidir go gceapfá go bhfuil OCD uirthi, agus sa leabharlann, sa seomra leabhar sin, is fíor sin. Ach dá bhfeicfeá an chistin! Ní chreidfeá gurb í an duine céanna í. Bíonn an chistin ina ciseach. D'fhéadfadh an cat a bheith ag ithe a bricfeasta ar an mbord. An rud atá i gceist agam ná gur féidir OCD a bheith ar dhuine i réimse amháin dá shaol agus an duine sin ar nós cuma liom i réimse eile. Más féidir leatsa carachtar a fhorbairt ar an gcaoi sin, Beidh duine iomlán agat, duine beo beathaíoch, seachas carachtar leamh a mhaireann díreach sa scéal agus b'fhéidir nach féidir creidiúint ann mar dhuine iomlán. Rud eile a dhéanaim maidir le forbairt an charachtair ná go dtugaim an carachtar liom i mo cheann agus mé ag dul thart, mar a bheadh cara samhailteach. má bhíonn cinneadh le déanamh agam, fiafraím díom féin cad é a dhéanfadh an carachtar, an cara samhailteach seo sa chás seo. Agus mar a dúirt mé cheana, ní gá go mbainfinn úsáid as aon chuid de seo sa scéal, ach bíonn aithne an-mhaith agamsa ar an duine ag an deireadh. Is minic a tharlaíonn sé go mbíonn orm teacht ar ais agus an carachtar a fhorbairt arís leath bhealach tríd an scéal. I gcás an leabhair is déanaí de mo chuid, I Mo Chroí Istigh, bhí an-aithne agamsa ar charachtar áirithe, ach níor thug mé go leor den eolas sin don léitheoir. Bhí sí forbartha i mo cheann agamsa ach. Ní raibh sí forbartha sa leabhar agus bhí orm dul ar ais agus caibidil sa bhreis a chur isteach le go gcuirfeadh an léitheoir aithne níos fearr uirthi. Ach mura mbeadh aithne an-mhaith agamsa ar an gcarachtar, seans go mbeadh sé thar a bheith deacair an méid sin a dhéanamh. Buntáiste eile a bhaineann leis an bhforbairt carachtair seo ná mura mbíonn aon smaoineamh agat le haghaidh plota nó scéil, is féidir tosnú ar charachtar samhailteach a fhorbairt. Agus as an bhforbairt carachtair sin, uaireanta feicim go mbeadh dúshlán nó fadhb ar leith ag an duine seo, an duine mar shampla atá go hiontach ag cúrsaí spóirt, cén fáth ar imir sé go dona i gcluiche áirithe? B'fhéidir go bhfásfadh plota as an gcineál teannais sin. gur imir sé nó sí go dona mar gheall ar fhadhbanna sa bhaile, mar gheall ar throid le cara, mar gheall ar bhulaíocht, cá bhfios? Mholfainn duit triail a bhaint as seo am éigin go bhfuil tú istigh i gcaife nó i siopa, roghnaigh stróinséir agus samhlaigh scéal pearsantacht saol don duine seo. Ach ar ndóigh, bí cúramach. Bí cinnte nach gceapann an duine go bhfuil tú ag déanamh stailceireachta air nó uirthi, nó beidh na Gardaí sa tóir ort. Glacaim leis anois go bhfuil carachtar agus smaoineamh maith agat. Conas, mar sin, conas is féidir an plota a fhorbairt agus an scéal a scríobh? Go minic mar phlota bíonn duine, fadhb nó dúshlán agus réiteach ann. Ní tharlaíonn an réiteach in aon líne díreach, áfach. Go minic an rud a tharlaíonn ná go gceapann an príomhcharachtar go bhfuil sé nó sí ag dul i dtreo réitigh, ach ní oibríonn sé amach. Agus b'fhéidir go dtarlaíonn sé seo cúpla uair agus go bhfoghlaimíonn an príomhcharachtar rud éigin nua gach uile uair. Ag an deireadh bíonn na scileanna aige nó aici le teacht ar réiteach. Ach. B'fhéidir nach é seo an réiteach a bhí ón duine seo sa chéad áit. Ní gá gur réiteach sona a bheadh ann. Is annamh a mhaireann mo chuid carachtar féin go sona sásta as sin amach. Anois, mar a dúirt mé, ní gá gur réiteach sona a bheadh ann. B'fhéidir gur réiteach, gurb é an réiteach ná go bhfoghlaimíonn an carachtar rud éigin. B'fhéidir go bhfoghlaimíonn sé conas glacadh le pé fadhb nó dúshlán atá ann. B'fhéidir go mbíonn sé nó sí in ann deighleáil le cúrsaí seachas a bheith sona sásta faoi rudaí. Uaireanta bíonn an plota chomh láidir sin i mo cheann go dtosaím ag obair air sula ndéanaim an carachtar a fhorbairt. B'fhéidir go ndéanfainn cúpla caibidil a scríobh, nó blúirí beaga den scéal a scríobh anseo is ansiúd, ach, Ag pointe éigin, luath go leor, caithfidh tú a oibriú amach cá bhfuil an scéal ag dul, cad é tús an scéal, cad é críoch an scéal. Rud a chabhraíonn go mór liomsa uaireanta, ag pointe éigin, b'fhéidir ag an tús, b'fhéidir leathbhealach tríd an gcéad dréacht, nó b'fhéidir fiú idir an chéad agus an dara dréacht, rud a chabhraíonn liomsa ná an plota a leagan amach ó thús go deireadh mar a bheadh líne ama. Agus fiú sa chás go bhfuil flashbacks i gceist, cuirim sa líne ama iad, san ord ina bhfeicfidh an léitheoir iad. B'fhéidir go n-athróidh an líne seo ag pointe éigin, b'fhéidir go n-athróidh sé go minic, b'fhéidir go n-athróidh sé de réir mar atá an carachtar ag fás agus ag foghlaim rudaí agus má tá an carachtar ag athrú b'fhéidir go bhfeicfeá go ndéanfadh sé iomlán, rud iomlán éagsúil ón rud a shíl tú féin ag an tús. Ach ag pointe éigin déanaim an plean seo, déanaim an plota a leagan amach agus an fáth go ndéanaim é ná go bhfeicfidh mé na bearnaí. Feicfidh mé na háiteanna go bhfuil nó nach bhfuil an scéal ag gluaiseacht ar aghaidh ó chaibidil go caibidil. B'fhéidir go bhfuil caibidilí nach bhfuil tada iontu. Faighim réidh leo nó déanaim iad a athrú. Agus rud eile a mbainimse úsáid as go minic le forbairt plota ná rud thar a bheith simplí a d'fhoghlaimíos le linn cúrsa iriseoireachta a rinne mé i Scoil Iriseoireachta Londain fadó. Bhí rang amháin bunaithe go huile is go hiomlán ar na mórcheisteanna a bhíonn le freagairt in alt nó i scéal. Cé, céard, cén fáth, cén áit, cén t-am nó cathain. Mar sin, cé a rinne cén rud? Cén fáth? Cathain ar tharla sé seo? An bhfuilimid sa lá atá inniu ann? Ar tharla an scéal seo fadó? Bhfuil sé san am atá le teacht? Bhfuil sé ag titim amach i lár an lae nó i rith na hoíche? Agus cén áit, cén áit go díreach a bhfuil an scéal lonnaithe? Caithfidh tú cinneadh a dhéanamh cé mhéad den eolas seo ar cheart a thabhairt don léitheoir ag an tús. B'fhéidir go bhfuil tú ag iarraidh méid áirithe eolais a choimeád siar go dtí an deireadh. Agus maidir le cén áit, rud a dhéanaimse go minic ná léarscáil ana-shimplí a tharraingt dom féin, ionas go bhfuil fhios agam cá bhfuil gach rud agus ionas gur féidir liom an áit a shamhlú. B'fhéidir. go mbeadh plean tí i gceist nó plean scoile. I scéal amháin de mo chuid do dhéagóirí óga nó réamhdhéagóirí, Fuadach, bhí scoil ann, bhí cuid mhaith den aicsean ar siúl sa scoil agus an rud a rinne mé ná plean na scoile a leagan amach. Agus an tábhacht a bhaineann leis sin, dar liomsa, ná, Má shiúlann dalta amach as seomra ranga agus má chasann sé nó sí treo amháin le dul chuig oifig an phríomhoide, bí cinnte nach dtagann sé amach am éigin eile agus casadh sa treo eile le dul chuig an áit chéanna. Is rud ana-shimplí é ach tá sé ana-thábhachtach. Ag an bpointe seo, d'fhéadfá an chéad dréacht a scríobh. B'fhéidir go bhfuil cuid de scríofa agat cheana féin. Ní bhímse an-bhuartha faoin gcéad dréacht. An príomhrud, sílim, ná an scéal a chur ar pháipéar nó ar an ríomhaire. De ghnáth déanaimse cuid mhaith den scéal a chur ar pháipéar ar dtús agus ansin an dara dréacht a chur isteach sa ríomhaire. Ach go hiondúil scríobhaim rud ar bith idir deich agus fiche dréacht sula gcuirim an scéal chuig foilsitheoir agus mholfainn do gach duine a bheith réidh leis an rud céanna a dhéanamh. B'fhéidir go bhfuil tusa chomh cumasach sin nach bhfuil gá agat le deich gcinn ach ná bí sásta riamh leis an gcéad cheann. Bí réidh le dul siar arís is arís is arís eile. Féach ar an oscailt. Fiafraigh díot féin, an ndéanfadh sé seo léitheoir a mhealladh chun níos mó a léamh? Bhfuil sé drámatúil, spleodrach? B'fhéidir go gcabhródh comhrá. B'fhéidir go gcabhródh sé geit éigin a bhaint as daoine ag an tús. Tá oscailt amháin agamsa i mo bhosca smaointe. Níor scríobh mé aon rud le dul leis seo fós, níl agam ach an chéad líne. agus séard atá ann ná ní raibh sé i gceist agam é a mharú. Braithim go mbeadh fonn ar léitheoir leanúint ar aghaidh chun a fháil amach cad a tharla. Agus athscríobh ar bun agamsa, bímse ag faire amach do an-chuid rudaí agus mholfainn duit bheith ag faire amach don áit ina bhfuil insint leamh seachas aicsean bríomhar, taispeáint seachas insint, beidh sé sin cloiste go mion minic ag aon duine a rinne aon chúrsa nó ceardlann scríbhneoireachta riamh. Ach cad a chiallaíonn sé go praicticiúil? Bhuel, má deir tusa, Bhí Muireann ag obair sa ghairdín. Bhí sé te. Bhí an ghrian ag taitneamh. Sin insint. Nach mbeadh sé níos bríomhara a rá Leag Muireann uaithi an tsluasaid agus ghlan sí an t-allas dá héadan? Anois, gan é a rá linn, tá's againn go bhfuil Muireann sa ghairdín. Tá's againn go bhfuil sí te. Agus glacaimid leis go bhfuil sí te mar go bhfuil sí ag obair agus mar go bhfuil an ghrian ag taitneamh. Sin taispeáint. Dréacht i ndiaidh dréachta, bí ag faire amach do rudaí den chineál seo agus nuair atá tusa iomlán sásta le do scéal, mholfainn duit déagóir macánta a fháil lena léamh. Déagóir, a déarfaidh leat cad a oibríonn, cad nach n-oibríonn. Nuair a bhí mo pháistí féin ina ndéagóirí, bhíodh siad go hiontach ar fad chun na laigí agus na bearnaí a aimsiú domsa. I gcás amháin, is cuimhin liom go ndúirt mac liom nár oibrigh deireadh scéil in aon chor. Agus bhí an ceart aige agus rinne mé críoch an scéil a athrú. Airím uaim anois déagóir a bheith agam chun mo chuid scéalta a thástáil orthu, bím ag brath ar an bhfoilsitheoir déagóir a aimsiú chun é sin a dhéanamh. Ach tar éis duitse comhairle léitheora san aoisghrúpa ceart a fháil, Seans maith go mbeidh ort dréacht eile a scríobh anois nó, agus tharla sé seo domsa uair nó dhó, b'fhéidir go gcaithfidh tú an méid atá déanta agat go dtí seo ar ais isteach sa bhosca smaointe agus go dtosóidh tú ón tús arís. ach má dhéanann tú dréacht eile, seans go mbeidh tú réidh ansin le do scéal a chur chuig foilsitheoir. Agus má tá sé maith go leor don bhfoilsitheoir, bí réidh ansin lena scríobh nó a athscríobh arís, ar a laghad uair amháin eile. Ná bí ag gearán faoi seo. Bí buíoch. Bímse chomh sásta nuair a fheicimse liosta moltaí ag teacht ar ais chugam. Cuimhnigh go bhfuil a fhios ag an bhfoilsitheoir cad a oibríonn, cad a bheidh sé nó sí in ann a dhíol. Mar sin, mar fhocal scoir, Éist leis an bhfoilsitheoir nó le pé eagarthóir a bheidh ag obair leat. Éist agus glac le pé comhairle a chuireann siadsan ort. Turas fada dúshlánach é an turas idir an smaoineamh a bhí agatsa an chéad lá agus an leabhar críochnaithe ar an tseilf sa siopa leabhar. An difríocht, dar liomsa, idir leabhar réasúnta maith agus leabhar iontach maith ná an méid oibre a chuireann tusa isteach, an chaoi a nglacann tú le comhairle ó léitheoirí, ón eagarthóir, ón bhfoilsitheoir. Agus ar an gcaoi sin, an snas atá curtha anois ar an smaoineamh garbh a bhí agatsa an chéad lá.